Tá ag éirí thar barr le Port Láirge. Go dtí seo, tá éirithe leo an dá bhuaiteoir is déanaí sa tSraith Lidl a chloí, Ard Mhaca agus Ciarraí. Thugadar aghaidh ar seaimpíní na hÉireann Áth Cliath ag an deireadh seachtaine. An éireodh leo trí chluiche as a chéile a bhuachan sa tsraith? Mícheál Ó Drisleáin agus Michelle Ryan atá i mbun tráchtaireachta.
Gadaíocht ana mhaith ansan ag Sophie McIntyre agus deis anois ag Áth Cliath briseadh tríd an lár. Tá McIntyre fós ag dul. Ag an deireadh an pas tugtha uaithi agus contúirt anois do Phort Láirge. Tá Áth Cliath ag teacht agus oscailtí. B'fhéidir go bhfuil deis ansan ag an deireadh. Tá sé sin tiomáinte thar an trasnán ag an mbean a thosaigh, Sophie McIntyre. Tá isteach uirthi siúd gan ceist ach an réiteoir chun ligean don imirt dul ar aghaidh agus an buntáiste thar n-ais ag Daly. Smachtaithe go deas ansan ag Katie Murray agus arís níl mórán de chabhair ag teacht. Tá ag an deireadh agus tá deis ansan ag Áine O Neill ó Chill Rosanta. Tá na maoir sásta. Thóg sé ocht nóiméad ar Phort Láirge ach ag an deireadh tá an scór aimsithe ansan ag Áine O Neill. Bhuel, tá deis anois ansan ag Port Láirge. Ag briseadh, faighte go deas ansan ag Bríd McMaugh. A haon a ceathair ar an Luan i gcoinne Chiarraí agus McMaugh fós ag gearradh isteach, spás ag oscailt ag an deireadh leis an deasóg, an ceann seo slánaithe agus aici ag an deireadh. Cúilín amháin agus ciallaíonn sé sin go bhfuilimid ar comhscór. Agus smachtaithe go deas ansan ag Niamh Crowley. É sin ráite, seilbh glan tugtha uaithi agus deis ag Port Láirge teacht arís ansan. Áine O Neill, cúilín níos túisce, deis ansan ag Bríd McMaugh, tá sí ag taispeáint ar fheabhas ón tús. Sin an tríú cúilín atá aimsithe ag Bríd McMaugh. Gar go maith don líne ach déanta go maith é sin a choimeád insan imirt. Ach arís níl an saghas cruthaitheacht chéanna ag Áth Cliath. B'fhéidir Hetherton anois. Deis ar iarracht dhá phointe an ceann san ag taisteal agus tá an maor sásta, bhuel, cúilín amháin ag an deireadh. Murray ag féachaint cad é an tslí is fearr tabhairt fé scór anso. Tacaíocht ar an taobh thall ach tá buntáiste tugtha ansan, b'fhiú é a thriail, tiocfaidh sé thar n-ais ar aon chuma, an ceann san, Istigh de dhainséar agus tá an cúl ag an deireadh neadaithe ag Lauren McGregor. An ceart ansan ag an réiteoir, lig sé don imirt dul ar aghaidh. Bhí an chuma ar an scéal go dtuirlingeodh agus go mbeadh sé ag an gcúl báire, níor éirigh léi agus ag an deireadh, mar a chímid, glanta isteach ansan ag Murray, ag tuirlingt agus cúl maith ansan. Agus an ceann san, bhuel, obair le déanamh ach ag an deireadh, smachtaithe ag Bríd McMaugh, deis ar cúilín eile, an ceann san ag tuirlingt, b'fhéidir go bhfuil seans ar cúl, ó, ag an deireadh, an t-ádh ceart ansan ag Áth Cliath. Níl an chontúirt glanta go fóill, saghas cosúil leis an chuma chéanna inar tháinig an chéad chúl agus liathróid ard ag tuirlingt sa chearnóg, ach tá Port Láirge ag brú agus an buntáiste arís tugtha ag an réiteoir agus deis ansan ag Ruby Brown a teacht tríd. Arís tá Port Láirge ag déanamh go maith, b'fhéidir go bhfuil deis ag Ruby Brown ag an deireadh agus tá sé sin slánaithe go maith ansan aici. Arís comhimirt iontach ansan, deis cúl chéad uair. Seilbh ansan agus b'fhéidir go bhfuil deis scórála ag Kellyann Hogan leis an gciotóg, an ceann san díreach laistigh den chuaille. B'fhéidir go bhfuil seans ag Áth Cliath ar an dtaobh eile agus smachtaithe go deas ansan. Niamh Hetherton, thar n-ais dtí Niamh Crowley, is breá léi teacht chun tosaigh. Ag iarraidh é sin a chosaint ach ag an deireadh tá sé sin seolta agus tá an maor sásta, más ea, ar deireadh an chéad scór sa tarna leath aimsithe ansan ag Michelle Davoren. Bhfuil contúirt istigh ansan. Áth Cliath tar éis dhul thar n-ais go Niamh Hetherton. Casann sí agus bhuel, sin scór maith ansan. Sin trí cheann as a chéile anois ag Áth Cliath. Bhí 11 bhua ag Áth Cliath agus dhá chomhscór eatarthu. Go dtí seo tráthnóna, tá an chuma ar an scéal go mb'fhéidir go ndéanfaidh Port Láirge an gnó sa bhaile. Iad ag iarraidh críochnú le scór nó dhó eile agus an ceann sin ag Áine O'Neill arís. Imreoir iontach chun teacht chun tosaigh, mar atá taispeánta an tarna cúilín anseo tráthnóna, agus leis sin an bonnán séidte ansan. Emma Murray, laoch na himeartha Lidl TG4 anseo. Ana-thaispeántas ag a captaen, Port Láirge, agus dóthain déanta ag Port Láirge chun an cluiche seo a bhuachan. Beidh siad breá sásta leis an taispeántas. obair le déanamh in áiteanna ach anseo tráthnóna tá na pointí luachmhara sraithe trí cheann ar fad ag fanacht go háitiúil.
the focus this week was to not have two good performances and, and let it flop. You know, when the All Ireland champions come to town, it's always going to be a tough battle, and you see it out there today. You know, any score that we got, any turnover we got, you know, we had to work hard for it.